bụ mmiri achụ ọ dị ya mba o ji igwe mmiri na-achụ ya the reason why m ji eme vidio a ana m eme vidio n'ọnụ ọnụ igbo n'asụsụ anyị bụ ka onye ọbụla egecha ntị ọfụma aghọta ọfụma maka na ife m na-ekwu na-abụ ihe gbasara ndị igbo ozi a bụ ozi dị mkpa m chọ izi ndị Igbo ana m ezi ndị Igbo ozi a special ọ ga-enwe onye sị na ya anụha ozi a n'ezie na ee eh, maka ife m na-agwa ndị Igbo na-abụ onye ọbụla kpọrọ onwe onye Igbo marụ na ụbọchị taa dee ya n'akwụkwọ onye ọbụla bụ onye Igbo ka akwa n'ume kwadosie onwe ike maka na ife na-abịa abịa ife ga-abịa na-abịa abịa onye survive-uo ya o kene chineke onye survive-uo ya o kene chukwu oke abịama maka na ife na-eme akwado imeni ụfọdụ ndị be anyị enwebarọ idea ife na-akwado imeni ya ka m ji chọ ka m mee vidiyo a ahead ka onye ọbụla akwadosi onwe ike wee mara that na ihe ekwekwe abịa ife ike na-abịa ife afụfụ dị iche iche na-abịa onye ọbụla gụ gbaa mbọ kwadosie onwe ya ike wepụ na obi unu ihe gbasara ndị ọchịchị unu wepụ na obi unu ihe gbasara gọọmenti unu wepụnụ obi unu adị na-ebelieve that na gọọmenti ga-emere anyị nke mere anyị nke ọzọ o nwerọ ihe gọọmenti ga-emere wepụnụ obi na ndị ọchịchị unu ma igwe unu ma ndị ọbụla wepụnụ obi ebe ahụ onye ọbụla were kịta ọ bụrụ na ị na-akọ ugbo gaa kọba ugbo kọsibe ugbo ike kwadosibe onwe gị ike ife ngị na ụmụazị na ezinụlọ gị ga-eri maka oge ọ ga-esu ọ ga-emetụta imi metụta anya metụta ntị maka agụrụ na-abịanụ ife ga-abịanụ ọ ga-ebute ezigbote agụrụ nya nwa bụ agụrụ bido nya nwa bụ agụrụ bido

wee mee maka akwamozu obodo ahụ ma ọ bụ ma obodo anago obodo anago obodo anago ya ka m ji sị ka m were oge wee gwa ndị be anyị ka ndị be anyị wee n'oge gbaba ọsọ mmiri a nwa maka na ozuzo ya bido ozuzo mmiri a akwado izo ihe a na o zobe ezobe onwerekwa onye ga-afụ ụzọ onwerekwa onye ga-asucceed onwerekwa ga-asurvive ya nụ ya ka o ji dị mkpa maka na ndị nna ha emeka ife ụmụ na eme mmadụ na obere ife fa asịsị aja ndị be ha ọda ha mechisi ụzọ ha ebute ebutezina anyị nri na ala igbo ha ebutezina nri na be anyị ha mechisi ụzọ be anyị ka ụnụ mgbada dị na ntụkwasị obi unu na-enwe ebe ndị ugwu nọ ihe gbasara ihe olili unu na-eri ihe ọbụla unu na-eri asị na o si ugwu abịa wepụnụ obi ebe ahụ onye bụla nke onye na-eme na na-eme ana dị n'akụkụ be gị chọọ ife dịsị mkpa ụmụ mkpụrụ osisi a kụrịsịa di ya ụmụ okro na other things ma groundnut ma tomato ụmụ ihe ndị asị eji enye ndụ aka kụrịsịa na ezinụlọ gị ọ bụrụ nke onye ga-apụ apụ m gaje n'ime ọfịa ga-akọ ya gaa n'ime ọfịa ka anyị kọyesịa na ugbo kọbasịa na ugbo tinyesịa na ife ụmụ okolobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị ma ndị ga-akụgbu azụ gaa nga kụta azụ ndị ga ndị ga-enyere aka na-egbutesi akwụ ma mgbe na-egbusi ụmụ akwụ gbutesi ibe na akwụ na na-egbusi akwụ na-enwetasị ụmụ ife ga na-enye ndị be anyị aka ka ndụ nwee ike ịdị eto ogologo ka ndụ unu nwee ike ito ogologo because ife na-abịanụ ọnwụnwa na-abịa ife m ji ekwu ya bụ na ọnwụnwa na-abịa ọnwụnwa ha na-abịa na-ebụta na ndị amadi wee ụzọ ha esi enweta ndị be anyị anyị ma ha ka esi nwa anwa taa wee mechie ụzọ nri ya nwa esi ebubata nri ife si aga ọ bụ na ndị be anyị ejiri aka ha bido na kịta were hazie ya wee kwụsị ya kịta ọnwa ka ndị a si nwa anwa mechie ụzọ nri ya nwa mechie ụzọ ebubata na be anyị ndị be anyị ebido wetaba afụfụ ka anyị were ihe mere oge anụ agha wee were wee mụrụ ife ọ ya gụọkwa ọgụ ndị be anyị na ndị ihe ndị ndị be anyị mere ndị a emeri anyị emerikwa anyị nwa ọkwa because of agụọ ka eji merie ndị be anyị ha ji oji emechisi ụzọ nri eji ha were were emechi ụzọ nri anyị ebubata nri na be anyị agụọ wee ndị be anyị wee ndị be anyị wee gbusite ndị be anyị ọkwa anyị that thing ka a na-achọ ime ọzọ onye m na-adọ aka na ntị wee nwaanyị kịta wee chọba ife ọ ya eme hazibe na ife anyị igbo niile anyị nwere ana nwee ebe ebe anyị kọ nri onye mara nke ọ na-akọ ya kọbe onye ma nke ọ na-eme ya mebe ka anyị nwee nri na be anyị ndị na-akọ ya akọ ya kọbe ndị na-akọ ji kọba ji ndị na-akọ ede kọba ede ndị na-akọ ube kọba ndị na-akọ akpụ kọba akpụ kọsasịbanye metụbanye ndị dị iche iche anyị igbo be anyị anyị nwe fertile land ala anyị ana anyị mara mma chineke gọzi ana anyị chineke gọzi ana anyị ana anyị bụ ezigbo ana ka ọ bụ ihe ọ bụla i tinye na ana anyị ọ na-aga ọ na-aga were were were ọ bụ ihe ma na-atarị afụfụ anyị ata afụ na ana anyị ife ọbụla i tinye na ana anyị ozugbo ozugbo ọ na-agara gosiri were ihe a na-agara ozugbo ya ka o ji dị mkpa ka anyị wee n'oge wee gbagbo onwe anyị mbọ mebe ife anyị na-eme ka a ghara ichebe oge ụda ụda n'ụkwụ ka anyị wee gbaba ọsọ mmiri anyị ekwena ka mmiri ama anyị mmiri aghachi izo ya kwakwa ma anyị ụnụ afụgo mbọ mbọ ndị ụmụnne anyị na-agba ka anyị nwere onwe anyị mbọ ahụ ha nwa afụgo na mbọ ahụ na mbọ ahụ enweghị isi na mbọ ahụ na mmadụ ama kwụsịrị ya ha were were ụzọ dị iche iche wee na-agba mbọ na-achọ ụzọ a ya-esi wee na-eme ife ka e megide ndị be anyị na-achọ ụzọ a ya-esi mechisi ụzọ ndị be anyị O ihe na-abụ ihe na dị on ground na ife a bụkwa ana m atụnye na azụ ebe ọ bụla onye nọ ka onye bụla mara that na ife dị otu a ga-eme ife dị otu a ga-eme na nwa obere mgbe ọ ga ga-eme ọ bụ na o meta ọ ga-eme isi mana onye ọbụla bu ya n'obi that na ọ ga-emerịrị ọ ga-emerịrị maka ha afụgo na obodo enwezi mmekwata ụnụ fụrụ ụgbọelu ha ka esi ndị ha ncha mekọrọ ife chiri nakọrọ ọhịa wee chechirezie ha na mba ụwa ni- mba ụwa niile asatọ ka e nyere ha na ebe a na-eche echebiri ha na ihe ọbụla gbasara ihe obodo ahụ na na obodo mba asatọ na ihe ọbụla gba- gbasara ebe- gbasara ebe ahụ gafetara ebe ahụ kịta a ga-eburu ya a ga-eseize ya ọ ma abatazi be ha again ihe ndị a abụgo ọnya ha kwere ekwere ndị niile ha ji ụgwọ ha ncha apụtago ịgba ụgwọ ha ịgba ụgwọ ịgba ụgwọ ha and ha ncha ya-agba ụgwọ ha and o nweghị ebe ego ahụ dị a ga-eji kwụọ ndị a ụgwọ ha ego adịkwa ka ụnụ mara ụnụ na-echekwa na obodo anyị obodo nka nwere ego mmanụ aha ụnụ na-atụkwasịrị obi ahụ elegokwa mmanụ aha elesigokwa mmanụ ahụ onye isi ala ụnụ ahụ sabụ ụnụ isi agụwa ndị agha mmanụ nke ndị oyibo nọkwa ebe afọ mmadụ amụhụ asọ ntị ezi ọkụ ya jigoji ya ụnụ amata ife na-emenụ o nwekwara ebe a na-emere ya mmanụ n'obodo oyibo ebe a ebe a na-akpọ Malta o nwekwara ebe a na-enye ya ọkwa nwa nwa nwoke na-ahaziri ebe ahụ ụnụ ma na obodo ụnụ elegokwa obodo ụnụ ka ụnụ mara were n'oge wee zọba onwe ụnụ wepụnụ obi n'ihe gbasara government ụnụ wepụnụ obi n'ihe gbasara ndị ọchịchị ụnụ wepụnụ obi na ndị gbasara obi ụnụ ma ndị isi ụnụ o nwekwa ife ụnụ ya-enweta ebe ha nọ atụkwasị obi agwa ụnụ na ala o nwere ife ụnụ ya-enweta ebe ha nọ dịka ndị agwa ụnụ na ọ ka mma n'oge You know what I'm saying? so werenụ n'oge wee ma ife kwesịrị ime to avoid because ọ ga-emegwụkwa ọ ga-agbakwa m na n'anya ọ ga-aba n'isi baa n'anya ọ bakwa na ọ bụ na afụba dị afụfụ ọ ga-aghata dị afụfụ onye ọbụla ma that na afụfụ a bụ ihe ha tiri onwe ha n'ime ka a ya-ata dị afụ mana anyị nwa bụ ndị igbo ya ka anyị agwa ndị igbo n'oge anyị ama so ndị a taa afụfụ a ụgwọ ha ji si eji ego ha bido bịa karịka nke m na obodo ha ama akwụnwu ụgwọ ha ncha obodo amakwụnigwu ha ncha ọ bụrụ na unu na-egesi unu na-abasị ụmụ platform dị iche iche si na-egesi akụkọ ụmụ ihe na-emesi mba ụwa niile unu aghọta na ihe na-eme n'obodo ahụ na obodo ahụ sef ofere ya that na o nwere something na-eme n'obodo obodo ahụ kpatara ha ji ewu- eji eji iwu wee na-eme ka achọrọ na ụnụ nwa bụ ndị ndị nọ n'ụlọ amata ife na-emenụ ya ka eji ewesi ụmụ iwu wee na-emegidesi ndị mmadụ ka ndị mmadụ gaji mata ife na-emenụ mana anyị nwazụ n'onwe anyị bụ ndị nọkwa pụrụ apụ ma ife na-emenụ na-akọwatasị ụnụ na-agwa ụnụ ife na-emenụ ka ụnụ mara that na ihe dị otu a na-eme ka ụnụ wee n'oge wee chọba onwe ụnụ mana akọwalụ ụnụ ọ bụrụ na aghọta ụnụ esi ụlọ ya ọ ga-ebido ụnụ aghọta that na yes a gwara ụnụ ya from beginning mana ụnụ achọghị ịghọta ife na-emenụ ya ka m ji wee wee ọnụ asụsụ be anyị wee kọwara ụnụ ihe a ka ụnụ ghọta ọfụma otu a si kọwara ụnụ ka mmadụ gaji si na ya aghọta otu si wee kọwara ihe a ka ụnụ gaji si na dị na ụnụ anụghị ya ọfụma ka ụnụ nwa ruo ya meenụ ka ozi a ruo nne ụnụ nọ n'ụlọ ndị nna ụnụ nọ n'ụlọ ndị okenye nọ n'ụlọ mere ka ozi a ruo ha ntị ka ha nụ ife na-emenụ ka ha wee nwee n'oge wee kwadobe onwe ha o nwere nke a na-akpọ ofu ọnwa a ya-agbachi ani Igbo niile bido ma obodo from Edo State gbadataba a ya-agbachi ani Igbo niile ofu ọnwa ofu ọnwa a ya-agbachi ani Igbo ọ bụrụ na ị nwere ife eri na be gị gaa gaa chọọ ife unu ga-eri kwadonụ onwe ụnụ ihe unu ga-eri na iwu ụnụ ife unu ga-eji wee zụọ ụmụazị ụnụ ife unu ga-eji ji kwado onwe ụnụ kwadonụ onwe ụnụ nwee na ezigbota na unu ga-eri kwadonụ onwe ụnụ ọfụma ofu ọnwa ha abụkwa ofu ofu izu ụka ofu ọnwa bụ ofu ọnwa ka ụnụ dị sure that that na o nweha ihe dịka agụrụ o nweha ihe dịka afụfụ ụnụ ga-ata ya ka m ji emenye video a ka onye ọbụla wee n'oge wee kwadobe onwe ya baanụ n'ọrụ ugbo baanụ n'ihe gbasara ugbo bido nke taa ka echi onye nweta video video a tụsa ya ndị be anyị baanụ ihe ugbo chọbanụ ihe ugbo hazibenụ ezinụlọ ụnụ gosibenụ ife ụnụ ga-eri dobebe n'ụlọ ndị na-arụ ọrụ ugbo gabanụ ọrụ ugbo ụnụ hazibenụ ọrụ ugbo ihe ọbụla fụ wepụtaba tiibe n'ebe ife ụnụ ga-eri ka ụnụ nweta ife ụnụ ga-eri echi ka ụnụ ga-adịta afụ echi maka na ụkpaka ụkpana okpoko gburu ntị chiri ya a gwa ntị ma ntị anụ e bere isi ọ naa ya ka m ji wee bata n'ime ọfịa wee bịa gwa ụnụ okwu a n'ime ọfịa ka okwu a bụ okwu ikuku ya-ebu n'ime ọfịa bupụta wum buba ụnụ na ntị ka ọ baa ụnụ na ntị mana ndị Igbo adịghị anụ ife ị na-agwa ndị Igbo okwu fa na-asị na ha dị very very intelligent ha dị very wise aka ihe wee mara mana ọ daa onye ọbụla ebebe anya m anya m anya m anya m ọ nwere ofu nwanna na-emekwa ụmụ ihe onyonyo a mụ na-akpa nkata one certain time ọ nwere ajụjụ m jụrụ ya ajụrụ m ya sị ya nwoke enwezikwe ndị obi agụ enwezikwe ndị ụmụ ụmụ nwoke ndị obi ike n'anị Igbo o wee chịcha ọchị wee sị m nwanna he nwanne mmadụ mụ na-ajụ ụdị ajụjụ a n'anị Igbo enwezia mmadụ na-enwezi ya ndị akpọ obi na-enwezikwanụ ndị obi agụ ife e nwere na-abụ ndị obi ngwere mmadụ anọzi na mmadụ anọzi mana anyị maka ọ dịrị iji aka anyị wee mee ife a ma na anyị nwere mmadụ mana ihe ndị be anyị bụ na ndị be anyị na-achọ mmiri zobe mazịsịa ha ahụ ha wee mee ebe gbaba ọsọ mmiri ndị Igbo mụnụ anya mụnụ anya maka chi ebe ejibido ụnụ ife a bụkwa okwu amụma ka m na-ebusara ụnụ ị mara ndị be anyị sị na onye amụma ada adị ire na be nna ya ị na-agwa ndị ndị be anyị ha ya egeghị ntị ị na-agwa ha okwu ha aya egeghị ntị mana o nwee ka e jee n'ụlọ ụka onye bụ onye amụma gwa ha ebelieve na onye amụma agwago ha onye amụma ọ bụghị na-asịkwa atụ ha ebelieve na a gwa ha eziokwu mana onye amụma asịkwa atụ ha mana oge mgbe anyị agwa ha eziokwu ha amaghị eziokwu ahụ ha amaghị edata eziokwu ahụ ana m agwa ụnụ eziokwu a ihe a bụ amụma ụbọchị ya a ga-ede ya na akwụkwọ gụọ oge ị ga-esi ga-asị na Igwe Dragon na gwara gị agwa maka na ọ ga-emezu biko ozi a dị mkpa tụsanụ ozi a ka o ebe ọbụla onye ma iso banye ife m ga-eme gaa binye aka gaa comment ya na-efollow ife m na-eme gaa na subscription disin gaa subscribe na like na-efollow o nwee ozi so ka akpa ozi eziere gị nkata ị chọ ka a kpakọta ọnụ i wepụta ya here ka a kpakọsịa ya ọnụ ka ọ ga-adịrị ụnụ mma ndị ụmụ igbo ọ ga-adịrị ihu mma dị onye azụ mma ya gazie onye ọbụla gị ụbọchị ọma